nekwa na ife m na-esi taa achịcha ede aga m esiri unu otu ndị Anambra si esi ya nekwa ya ha ga-ebu ụzọ kụwasị ya akụwasị ọkwa ifugo ifu ka m si akụwasị ya ada akwọli ya akwọli kwa ifu ka ọ dị ehe ọda ọda ada eme ya nkwọli bụ na ọda agbakwa nnukwu okpo okpo tinye nnu wee saba wee saba ya maka ị ga-asapụsị ya uzu na nta na imoroko juru ya ịmago na ife agbakpọrọ agbakpọ debe ịghọtago nke a kịta ọ dị ka asalụ m ya up to five times otu nsi wee sị ya sapụsịa ya ụmụ nta na imoroko iwee kebezie ịmago na ndị Anambra ada ewekwa na achịcha like regular food mba ada ewe like regular food na achịcha bụ nri a na-eri n'oge ụganị oge afụ nni ada adị eji akọnyesi ife n'anị oge eji akọnye ji kọnye akpụ kọnye ife niile oge ife nri ji adị n'anị oge a na-akọnyesi nri oge afụ ijezie je weta achịcha ị gbakpọrọ debe sue susia ya iwere akwụkwọ nri gwọkọ nye ụmụaka ụmụaka erijuo afọ otu a ka ndị Anambra si wee wee achịcha ghọtago ọkwa ifugo kịta ekebego m ya eji m akwụkwọ unere kee akwụkwọ unere n wee buru m ụzọ ṅanwụọ ya aṅanwụ n'ọkụ ka o wee mee nwa amị m wee kweke wee kebezie ka n kọọlụ unu ife melụ i have this family na Achị in Enugu steeti so one of the days i paid them a visit anọ m ụmụaka na-asị ee nnefa na fa chọrọ iri achịcha na achịcha na-agụ fa na fa chọrọ iri achịcha nnefa sị fa unu ọ na-eri achịcha enwerọ fịọ fịọ enwerọ mkpụrụ akịdị ọ ga-eji wee siri unu kịta nsị a uho mana ị nwere achịcha ọsị m e nsị a ị nwere ụkpaka ọsị m e every other thing dị. nsị a biko nyefe ego ka faje goteelụ m akwụkwọ nri faje goteelụ m ụgụ na nchụanwụ otu a ka fa si wee jee gote ụgụ na nchụanwụ ndaba usekwu m ozugbo mee one or two ịghọtago in Anambra way na-echa ya ozugbo ozugbo bupụta ụmụaka na-eri na-alachasị aka ịghọtago nsị a oo nọlụzikwa ebe a chebe mgbe ị ga-eji wee nwee fịọ fịọ na mkpụrụ akịdị tupu i sielụ ụmụaka achịcha na-agụ fa ịghọtago nke risia pụta ọsị mummy i want some more ee achịcha anyị eghegokwa ka anyị kwadozie ife eji esie ịghọtago one thing with achịcha bụkwa na ọ na-eri mmanụ ada emelụ mmanụ ebere na achịcha o, ọ na-erikwa mmanụ i nee anya kịta ifu na agbanyelụ m mmanụ a kịta a, esikarị ya esika ozugbo ozugbo ịgbanyelụ mmanụ mere anụ ka ọ na-achakụlụ ọkụ ibee yabasị gị wụnye wụnye ụkpaka tinye ose ndụ ife sọsọ ngwa nri nọ na ya kịta bụ bụ yabasị em, ee, ụkpaka ose ndụ nnu na ịsha ọ gwụchakwa ada etinye nke ogiri bekee ada etinye ogiri bekee samsam ị kpagharịa ozigbo ozigbo i wunye i wunye achịcha gị achịcha gị goro eghe i wunye ịkọmkọta no wunye wunye akwụkwọ nri were akwụkwọ nri wee gbarị ụgbụnwa mkpi mechaa ya otu a ị ma ị ma the best way to eat this achịcha i sichaa ya otu a bupụta i wee jee n'ubi wee katasị ụmụ ọ dịse kịrịkịrị ose nụnwa na-achara acha i kuru ofu ngazi achịcha tinye n'ọnụ ị tabiri ose ọ na-enye ife a chọlụ ebugo m ụzọ tinye nchụanwụ ị ma na nchụanwụ abụrọkwanụ sọsọ akwụkwọ nri ka ọ bụ na nchụanwụ is also is also spice i bulu ụzọ tinye kpagharịa wee release na aroma ya awụnyegokwa m ụgụ ee ọ maka kwado lekwenụ ka ọ dị n'anya ọkwa ị fụrụ na ọ na-agụ gị kịta ee otu ọ dị kịta i kuru ofu ngazi ị tabiri kịrịkịrị ose na-achara acha wee nye n'ife a chọrọ ka anyị tachie na